analyze bwino kwabasi mr kuti hassan uh, hawey or something like that basi yeah andipangira highlight bwino kwabasi akuluakulu eh, i'm not sure kuti ndikumveka i don't know i don't know Yo banga. Ndikumveka koma kumeneko. Okay. Ndikuwona kuti ndikumveka. Ife timangolowabe live. Uh, open for me. Akuluakulu. Eh, munthu akatulutsa statement kukuuzani zonena kuti mafuta mdziko munomu ku damu limene timasunga mafuta ku damulo ndi aphwera Welcome That's to honest, eh? Pungwe YouTube channel.
imene ndi honest imene munthu wakuuza kunena kuti kumene kumapezeka mafutako mafuta kulibe komanso munthuyo wapereka zifukwa zimene mafuta kulibe zimene zapangisa kuti mafuta asapezeke wafotokoza chipani cha mcp kapena kuti atsogoleri a mcp anachulusa boza samauza amalawi chilungamo because uh, iwo chimene amaziwa ndi kusatumikira koma ndale zimene zili ku, ku mcp a namalomba abwera poyera kukuwuzani chilungamo sanabise you know when you telling the truth you don't think twice kapena kukhala ngati wayiwala munthu sumayiwala chilungamo sumayiwala ponena chinthu cha chilungamo sumaphethira suzembesa nkhope a namalomba angowauza amalawi chilungamo zimene zikuchitika kuti mafuta akusowa chifukwa chani ndiye a tobiyasi anabwera pa akuti mzati auza amzati pamenepo alipira amzati kuti apostire kunena kuti uh, programu ya government to government ija anangowina kuithesa akuluakulu ndikufuna atupele muluzi eh, honourable atupele muluzi mulipo a lazarus chakwera muli malawi muno a chimwendo muli malawi muno ena ndani a kabambe muli malawi muno hrdc muli malawi muno a undule mwakasungula muli malawi muno right timagwebana timang'alula chifukwa kuli ndale zina zake zimene timang'alulana right tonsefe ndi amalawi eti timang'alulana ikafika nthawi yong'alula timang'alula komano vuto limene tinalo malawi kuno ili la mafuta salitengere chibwana akuluakulu salitengere chibwana aliyense panopa akuziwa ngakhale pomwe mukupanga mapropaganda koma mukuziwa zonena kuti vuto la ku irani lija lapanga affect maiko ambiri ena munabwera kundibloka nkumanena kuti ayi iweyo sikuyenera kukamba izi chifukwa chokuti mafuta athu sitimagula ku iran timagula ku dubai ndiye ndinabwera pano kudzakuuzani kuti Welcome to Mpungwe Pungwe Eh, YouTube channel. kuli maiko ena amene apanga shift kumakagula mafuta awo ku dubai anzathu aja ali ndi ndalama zochuluka amene akumakagula mafuta ku dubai eti unlike ifeyo mafuta mmene akwereramu olo ife titauzidwa kuti mafuta awatu ndi mwakuti nde ndalama zimene tasunga budget athu kuona kuti sizikukwanira still anzathu aja they will beat you they, will- they will beat us sitingapikisane nawo vuto lonena kuti pa, pa, pa, la- ku iran ija ya- yayambisa vuto si- this doesn't mean kuti ife tikutenga mafuta ku iran yayi kumene ife timatenga mafuta ako nawonso apeza ma client onena kuti u- client uja u- client wako uja wochita kubecha uja inu mukuzidziwa zimenezo kumafika pobecha munthu kunena kuti iyayi mutiyambe ife mutiyambe ife asiyeni amene aku africa and ndinakuwuzani kuti maiko a chisilamu eti maiko a chisilamu ineyo sikuti ndimadana ndi chipembedzo cha chisilamu koma ndimafuna ndizingokamba chilungamo amakondana when it comes to support the muslim brothers we will never allow another muslim br brother kumavutika iyeyo alipo that can't happen You can do your own research, even find out in South Africa, munomu kuti a lot of Malawians who are Muslim, anag, an, they, they got job makampani ama Muslim. A- Amene ayi asilamu ndi mboni. samalolera kuti olo akhale kuti kawe mapepa unawo kapena ulibe koma ngati iwe uli wachisilamu amakupasa zochita even ku south africa konkuno mmalawi kumaona kuti uyu ndi mmalawi mnzake koma ndi msilamu ndiye pali mmalawi wina ni mkhristu akumalolera mmalawi ujayo kupereka zochita kwa, mk- kwa msilamu mzake uja ndikumadana ndi uyuyu mzake woti mwinaso mwina akula naye limodzi eh? kumadana naye chifukwa chokuti uyuyu uyuyu ndi mkhristu uyo ndi msilamu nkhani iyi siyokhudzana zi- sikuti ndikukamba ya zipembedzo komano what we are seeing in muslim community is a love ndi chikondi chimene akhristu ife sitimapanga nde point yanga ndi yonena kuti ku middle east maiko ambiri aku middle east ndi achisilamu ndiye dziko lina kumene kulikhale kuti likuvutika likufuna mwina mafuta amenewo eti mwina mafuta awo ambiri amachokera chifukwa sikuti maiko enawo ku middle east mafuta kulibe maiko enawo aliko komano mwina uh, they don't have enough potengera ndi capacity ya dziko lawo akufuna mafuta ochu- ochuluka amapita kwa maiko anzathu kuti ana tigaireko mafuta chifukwa mene ina tipa- timatenga kuti paja ku irani ndiye ku irani ku mene zili muja tikufuna kuti mutipase iya ena tu tikutumiza ku malawi inde asiyeni amalawi osauka amene aja inu asativutitse that's how it works in muslim brother or muslim communities ndiye ifeyo it's going to affect us a lot and pali zinthu zambiri zimene malawi munomo zaimisi- zinayimisidwa there is no uh, usaid anymore there is no usaid usaid used to bring money uh, like a foreign uh, foreign uh, currency ma dollars there is no usaid kumalawi kuja united states closed it and we used to have ch- save the children save the children anali ndi antchito ambiri panopa ana- anachotsachotsa anthu ambiri ntchito ku save the children azungu akumabwera kuchepa kumalawi kuja chifukwa chokuti chani a lot of organizations amene akuganizira kuti kunali too much fraud been, they have been eh, shut down kuti ayi asapangenso operate ma organization amene aja amatibweretsanso madola ambiri malawi muja You see zachitika pa Zimbabwe paja. Ambiri tu they don't figure out why Zimbabwe is using United States dollar. The Zimbabwe ataona zoona kuti ndalama yawo ija ikupangidwa devalue. Right? Anaona kuti tikukangananso ndi azunguwa. Even kuti tiseku pange currency yathu ya new one. Uh, izafoilabe. They will still devalue it. You see what happened pa Zambia paja.

My friend, we are not struggling. We used to be Malawi when Zambia was down. And you guys, Zambia from Zambia, you were depending on us. Today, you are calling us names. Kumanena kuti ndalama yathu ili weak and all that. Umapeza and kumapeza aMalawi ena, malo moti tonse dziko ndi lathu tizilikonda amakajoyina kumene kuja kumaliseka dziko lathuli. That's stupid.

in malawi even if in south africa they call you citizen in south africa but born in malawi that means you are not south african you are a malawian by nationality that's a reality pa id paja mukayang'ana bwinobwino amaonesapo akuuza ndapeza permanent residence whatever kaya ndi ku uk kuja kaya ndi kuti amachita kuonesa kunena kuti of course wa you citizen kuno citizen kumene kuja koma kuboye kubadwa unabadwira kuti unabadwa ku malawi that means you are malawian same like uh, Elon Musk uja Elon Musk was born in South Africa but he's in United States he has a citizenship ku US kuja koma akumanena pansi paja kunena kuti born in South Africa so don't join crew yomanyonza dziko lathu pamene ukuziwa kuti iwe ndi mmalawi it's sad of course we know kuti we are struggling dziko lathu likuvutika mundimvesesa eti komano zimanja isamapange ngati kuti anthu akamationa ifeyo amationa ngati kuti tonsefe anthufe ndife amphawi you know anthu ambiritu kumalawi kuja kuti ife sitimagona mu tin houses tu tatiuzeni pamene mungakaone tin house kumalawi kuja ifeyo tili ndi nyumba zathu za natural m'mizi zimene ambiri ife tinabadwa makolo athu anabadwa kapena takulira zozira bwino nyumba zimene mzungu amati akayiona amasirira osati zakuno zochita khoma ndi zimalatazi yayi umphawi imene uli mutheba kuti akamanena kuti amphawi inu eti e, dziko lanu losauka they don't mean as it kuti amalawi the malawians are poor Welcome to Mpungwe Pungwe when they YouTube say channel. poor they maybe they talking about the country but not malawians

you understand because people they regard as like uh, ife ndi anthu onena kuti tilibe china chilichonse ku malawi that's why ma south africa akabwera ku malawi kuja amatenga mavideo kuti no no no this is not what i heard this is not what I... so tikamanena kusauka samanena kwambiri kwambiri kwa nzika za dziko amanena kwambiri kwa dziko mwina ma south africa is richer than malawi but th that doesn't mean kuti there are no poor south africans in south africa there are no poor uh, uh, what you call it citizen in, in, in usa or in britain doesn't mean like that so musiye kunyoza dziko lanu pamene muli amalawi point iyi yonena kuti tizikhala ngati kumalowesapo ndale pa nkhani za mafuta akuluakulu i feel sorry for you eya shadrack namalomba yes atulutsa statement koma sanatulutse flyer Flyer mukuiona ija apanga ndi anyamata awawa a mcp wa ndi ma guys ena kuti famba chonse ndi mboma mumunso muli ma guys ena ake kuti akudya bwino koma akukhala so busy kumalimbana ndi boma la zikumandiwawa kwambiri zimandiwawa kwambiri kumaona kuti munthu wina wake ali pa position yabwino mboma mmwemu ndikumapeza kuti akugwira ntchito ndi a opposition aboma tatipasani ntchito ifeyo fire them because they don't respect the leadership of mkulukuta moyo how can somebody working in the government kumatulusa ma- kumapanga collaborate ndi a- a- a mcp ndikumalemba zonyoza mtsogoleri wa dziko koma iweyo ukugwira ntchito kuboma komweko galimoto aboma anakupasa kumayendera koma mukumanyozanso boma ndiye ife tikuuzani kuti aboma tipaseni ntchitozo tipaseni ntchitozo ifeyo titeteze bomalo chifukwa anthuwa they are ungrateful sayamika olo kuwapangira zabwino ndiye ah, mr tobias mwakamba zonena kuti ku kenya akupanga zomwezi let me tell you mr tobias ku kenya kulinso mavuto mayiko ngati ku south africa kunoko kuli mavuto mundimvesesa eti ine sindimangobweranso masiku ano kungopanga live ndisanapange research yayi ndikukamba ine ndili kutheba ma filling station ambiri kukamba panopo mumapezeka kuti mwina mafuta alibe mulibe okwana pena akuuza kuti ya pita ni garaja iyoyo ndinakamba zimenezi last time Kodi zimene zikuchitika chete kuti South Africa mungapanga compare ndi Malawi? Do you wanna tell me kuti nakuti Malawi ili, South Africa ilibe ndalama zoti akhoza kumakagula enough crude oil and munomo the kuti refinery companies in South Africa. South Africa cannot be compared ndi kujeni kuja. Ali ndi power plant nso ku South Africa kunoko. Si anthu wamba ama South Africans are not just you cannot compare South Africa. South Africa is advanced country. You understand? But they are also struggling. they are also in, they are also facing challenges the fuel crisis that we having malawi south africa also ali nawo also madera ena oti kumapeza kuti mafuta kulibe koma you not gonna see them embarrassing themselves kumaziika pa social media ngati like you malawians you doing it pakadali panopo nkhani ya mafuta musakumayitengera chibwana nkhani ya mafuta so awona abwana namalomba aja sanafune zonena kuti azibwera ndi ma press brief you know propaganda tu is expensive than telling the truth truth is cheap because you don't spend a lot you don't require a lot kungokufunsa you just answer kuti yes ineyo mwakuti mwakuti that's full stop amcp amaononga ndalama kumapanga ma press briefing chanjani boza limene amapanga ija inali politics yoti nakuti tikaanamiza apa tidzabwera chonchi and we benefit from it they were beneficiaries ukumvesesa ndichifukwa chake amachulusa boza boza kenako aKachaje aja amabwera ano pa ujeni paja kudzapanga press briefing pa zodiac they were using mu propaganda muja they were making money through propaganda so dpp to avoid that kunena kuti okay that if we tingawauza anthu zaboza we are going to spend money through our propaganda imene iyi because you- ndi boza basi ndiye kuti boza lija limveke bwino ma- malume zili ngati nyimbo ku studio kuti ukampasa producer nyimbo imveke bwino umamuuza kuti ase producer ase ndrama ndikukhuthula papa ndifuna nyimbo ya anthu akavina nyimbo kuti koma awa papo munthu unaguguda ndi ndalama tu zimenezi that's why anthu amapita mupite mukachina china mukapeza china gwamba aja ka mukapeza china ndani kaenda china zeze mukapeza china onesimus aja mukapeza ndani oyimba amene inu mukuaganizira kuti awawa ndi oyimba madolo kumalawi kuchako eti mupite mukaone mastudio amene amajambulitsa nyimbo za anthu amene aja ena amapita kwa jinimbi amati jinimbi kaya chanjani meja uyu eh? jimini kaya chanjani meja uyu amabwera nkuzajambulitsa amene kuchako that producer is very expensive chifukwa amafuna nyimbo zawo zija zimveke bwino its the same like propaganda propaganda to sound nice i mean kuti ukamapanga boza umafuna kaye ukalipanga compose paja eti ndiye uliyambe kulisewera kaye ulimve kuti likuvinika ukaona kuti likuvinika ndiye you release it works like a song like you you are composing propaganda ndi nchintchito kuti you compose you sit there and propaganda in, in the days ya ma democracy is also allowed majority of politicians nowadays nowadays they are using propaganda kuti iwowo azikhalabe ngati madolo so inu atobias amene mwalipira amzati kuti akuzi- muzilemba nkhani zimezija amanena kuti a boma alili kuoneka kuti mavuto mavuto oyinde akhalapo anenatu kuti ndi vuto la forex so pakabwera nkhani yonena kuti titolere ndalama mu dziko muno mumatukwananso boma now you forget that kuti the same money that mra is collecting imatithandiza munjira ngati zimene zizi because ngati mra itakhala kuti ni ndalama zochuluka mra itakhala ni ndalama zochuluka eti ndiye kuti mwina akhoza kuona kuti ayi mwina atatipatsako ndalama zina zithandizire uku of course tikudziwa kuti ndalama zinazo zikupita uku koma ikafika nthawi yoti mwanaje kutolera ndalama ndi pamene inu ati tikapanga mademo forgetting zonena kuti the same money kodi kodi anthu inu mumayerekedwa kwambiri kumalawi chifukwa chani anthu inu mumayerekedwa kuma- kumalawi chifukwa chani mukapita ku europe you pay tax mukapita ku- when you are in united states eh, eh, you pay tax when you are in south africa you pay tax wherever if you are in china you pay tax

dziko lokhalo lathu ndiye ndikufuna atobiyasi ndisanamalize live iyi ndikufuna atobiyasi mumvere izizi Ah, ndifuna oti izizi iyi ndi press briefing ya ku kenya because si- zina si kuti timangokamba chonena kuti anthu atu- atitame yayi do research first kenako muzibwera ndi zanu zama, zama propaganda zanuzo chifukwa whether you like it or not zimene akamba a shadreck namalomba ndi zimene zikuchitika pakadali panopa ndipo ndithokoze kuti a shadreck namalomba ndiwomvetsetsa kuti amalawi akuti auze amalawi chilungamo what is going on amalawi afuna adziwe chifukwa olo even wa mademo abwera azapanga chani hrdc ati bwanji mademo abwera azanena chani hrdc azanena kuti ayi eh, atiuze chilungamo Yo, na- namalomba wakamba chilungamo anakakhala kuti namalomba sanakamba chilungamo anene kuti iye akubisa zina zake atiuze chilungamo what is going on So this is what is going on there is no forex and kulibenso mafuta kuja and at the same time kuli mvuto lakuja kokatenga mafuta kuja the reason why anthu aja sakufuna kutenga kuti azitipasa mafuta pa ngongole eti ndi chifukwa choti mafuta aja ali pa high demand anthu ali ndi kashi mayiko olemera aja akumangoti ngati south africa akumangowauza kuti ayi tipatseni kunoko tili ndi madollars kashi ilipo iyi you can't wait for somebody because they need to make a profit nthawi iyi ndi mmene wa business amadoda mujamu amanjanjanjanja kuma kunjanja kuona kuti apapa ndiye ndipange ndalama inu kumalawi kujaku kumakhala nthawi zina zake zoona kuti kuli chinthu china chake choona kuti chikusowa kwambiri mavenda amakhala kuthamanga kumene guys chichichi ndiye chikuyenda malonda kwambiri anthu amakhala kuthamangira kumene kujaku supply and chani kodi and demand amene munapanga za marketing mass zimenezi mukuzidziwa inu mukuona ngati kuti akamatenga mafuta azikatipasa ife mafuta aulere pamene pali munthu wina akane ma dollars crude oil ali pa ndalama zingati mu south africa lero update ya lero akuona kuti ali pa 94 something per barrel crude oil crude oil amene mbuyomu amagulidwa pa 60 dollars per barrel so tatiyeni timvere

Imeneyi muwapange share kwa a Tobias. Amene muli nambala ya a Tobias, muli ndi namba ya achina Atupele Muluzi. Uh, whoever is busy Lazarus Chakwera nambala yanga ali nayo. Komanso Chakwera amapanga follow apapa. A Dr. Lazarus Chakwera. Mumvere zimene akamba ku Kenya. Uku kumeneku ndi ku Kenyatu. Amene anapanganso G to G. Kumenekonso anthu akupanga demonstrate kuti program imeneyi akunena kuti aithetse because sizikupindulira ma, ma Kenyans. problem yonena kuti ili, ili, ili it's a global it's not something that you- someone azibwera ndi majokes azikanena kuti basi zimenezizi zisamachitike ukazolowera kumva good news sumafunanso kumva bad news iwe umaziziuza kuti mmoyo mumu nthawi zina zake umatha kunthu kukuyendera kupasa interview kapena ku interview chokuuzani kuti ayi kunoko that's how it works mu moyo mumu you can't expect good news every day and i'm telling you this is within 5 months it's not even one year yet mwayamba kale kunena kuti bomali mufuna mulichotse mulichotse bwanji and mavuto amene anasiya Chakwera ajatu sikuti mavuto amene angakonzedwe mu 2 days yeah you are so quick to judge ah nzani munangoti nakuti mwakuti mwakuti inu Chakwera wasiya mavuto osati masewera ndalama watibera m'Malawi munomo and zimenezizo kuti tipangidwe recover is not now ndi ngati m'nyumba mwanumo ngati m'nyumba mwanu mmafunika matumba 7 a chimanga kuti mugwiritse ntchito pa chaka chonse ndiye zipezeke kuti iweyo uh, unafoira last year ngati unafoira last year ufoiranso chaka chinocho that's how it works nde kuti chaka chinocho you need to work hard fa kuti last year sunasunga matumba 7 aja ndiye zimakupanga affect pano budget yako imakhala kuti panopo yafoira basi zimene zimayendera m'manyumba mwathumu ngati iwe budget yako umanena kuti ifeyo mwezi wina uliwonse ndikupatsani chitsanzo ine ndi mfana woti ndakulira m'Blantyre mu Kabula ku Chirimba mwandimvetsa primary yanga ndaphunzira kumana pa Namatete pa Chirimbanso komanso ku madisi ku Chilomoni ine ndakulira m'Chirimba kumene nthawi imene ndimakhala mbali ina tinayandikana ndi a Simango a Patrick a Patrick Simango kaya amati a Charles Simango and abale awo pali ena kati I think amene ndi a Charles Simango if it's- eh, ngati sindinalakwitse pali ena a- a- a Simango aja alipo I think atatu ndiye pali Simango wina wake amene yonse amamveka mveka pa mediapa cha koma ndi chimtolankhani chovuta kwambiri nthawi inayake yambuyo muzaka za nthawi ya Bakili Muluzi amangobwera anthu andale aja mwanzo kumubwerera pa nyumba pake mundimvetsetse amangomubwerera pa nyumba pake ah, basi kuwauza zokunena kuti mwakuti mwakuti a Simango amenewo point yake ndi yonena kuti a Simango amenewo amakhala ndi ana m'nyumba mwawo ndi ana aja eti a Simango akazi awo anali amakhala kuti anali deceased by then amene mukuwadziwa a Simango mtolankhani amene si mtolankhani wa masewera yeah sikuti aja amanenera mpira aja amene aja akulu awo amene ndiye ndi- ndi dolo osati masewera ndiye kumene timakhala kuti tinayandikana tinali ma neighbours nyumba yawo ngati apacho ndikunena kuti timakhala mu campus imodzi ndi asimango amenewo nawo asimango amati akamagula chakudya mnyumba mwawo amawuza ana awo kuti chakudya chimene ndagula ichi tifuna chipange last mwezi uno wonse mpaka na ma- chikhala kuti pun- sina lero ndi pa 1 muonesese kuti kuti zagula zimene chitizagulaso pa 1 mwezi wa mawa ndi chimene chimachitika chakudya chamapoza ta ana aja amati akangochiwonenga akangochiwononga mwina ka chakudya akumangosakaza kaya muli nyama mfiriji muja amaziwa kuti ana mapina ndaja mango chama anauza zona kuti budget imene ndasunga pano pa yoti tikhoza kumagula daily ndi bread yekha bread ndiye ndizigula daily ameneyo bread sitingagule kuti mpakana azathe month end ayi nde daily asimango akamati akamathamanga thamanga mu move awo amabwera ndi bread pakhomo paja fa amaziwa kuti ndagula zakudya zoti zipanga last mwezi uno ndi ana aja amati akaononga zakudya zijazo isanafike mwina pa 30 paja kaya amaliza zakudya zija pa 20 ana aja kuchokera pa 20 kuzafika pa 30 amakhala opanda chakudya moti ana aja amavutika amati kumapita mwa ma cousin awo kaya kwa ndanda ndakaja kumene kuja kungobwera pa nyumba paja amati akafika amangopeza pali bread basi amangozoti pali apapa budget imene ndi bread uyo mungomwa ma tea basi fai kuti nakuuzani kuti chakudya ndagula chija kuti chipange last mpakana pa 30 budget ya asimango same ulamuliro umene tinawo malawi achakwera bajeti yathu ndalama zimene iwo anatenga mmalo moti akanazigwiritsa ntchito moyenerera amagwiritsa ntchito zibwana kumafupa anthu kumakakhapa anthu uku tinaona mmene achakwera ana- ama- a- analamulira muja zimene zijazo zikutipanga affect and affection imene ijayo mpaka na ifika zaka zitipanga affect mpaka na zaka 15 kusogolo kuko chimodzimodzi zimene anapanga joyce banda zija anaononga ononga ndalama inu musana kuti pana khakuti banda anali a joyce banda jauna khakuti a dpp omwe aja kumazafika mpaka na panopa bwezi tili patali anthu aononga ndalama joyce banda is rich ndikamanena kuti joyce banda is rich i'm not just umaziwa nthawi inayake anthu andale awa timangowalemekezabe popeza kuti tu- enawo ndi maneba ku blantyre sikuti tingokamba izi ayi enawo ndi maneba kuti ku- mpanda wawo uko ife mpanda wathu kunoko ndi maneba ndi sitimafuna tizikamba zambiri koma i can tell you kuti amayi joyce banda ajawo ndi mmayi woti analemera kwambiri koma anapanga zinthu ku blantyre yako ndi munthu wonena kuti wapanga ndalama asati zamasewera amayi joyce banda amene aja mundimvesese koma sitimafuna kukamba zambiri nanga si maziwabe nkhani za ndale koma point yanga ndi yonena kuti amalawi tonse ndi amalawi tiyeni tilemekezeni zikoli tisachitise mapropaganda ayi vuto ilili la mafuta ili tisabwerese ma joke fo mukuona ngati kuti a- a mcp lero mukuona ngati mukupanga score mmapeza zifukwa zimene zikumatukwana profesa arthur mutharika kumapanga ma- ma- unachi. koma ndikuwuzeni kuti sikuti akuluakulu sakukuonani you are going to be arrested if you don't play your dice carefully musanamize amalawi of course tikuziwa kuti pali amalawi ena opepera amene akafika poboweka amayamba kumamvera propaganda ijayo musamve za propaganda mumve zimene ashadrek namalomba anena ndalama zikangoti zangopezeka muona mafuta chakuti chifukwa dpp simanama eya zinatheka bwanji atangolowa kumene iwo aja ndikupanga dongosolo kuti mafuta kumapezeka amene a- a mcp kumakanika eya mafuta anakwera kwambiri do you think akanakhala kuti chakwera kulamula mafuta sakanakwera mukuzinamiza choncho

they are failing to convince citizens there there is no other way they can do to convince them they have to bring some other things zimene mukuona kuti izizi zimokachi kuja kulowa kuchita misonkhano kuja ndi kampeni amene ujayo so anthu amene ali busy pa kampeni akuyandikira kupanga zisankho so musamatenge zimenezo kumafanizira ndi kwathu ku malawi ayi anthu aja ali pa kampeni chakwera uja kusakweza mafuta uja anali kampeni amene uja chifukwa mazezo kuti pamene paja ndiye akanatha kupeza mafuta 200 mukunamvesesa sikuti mafuta sakanakwera don't be cheated anybody some of you you got a brain anthu inu munapita ku school ena amchasa a college ena munali ku mca ku malawi college of accountancy kaya kuti kaya mubas kaya whatever polytechnic ena munali kaya ku must kaya ena munali kuti ambiri ineyo ndimaona kuti ni magraduate you can even use your brain kuti zimene zikuchitikazi ndizonadi kuti tilibedi forex so what should we do kuti chifukwa chani forex imene tilibe malawi mu zinthu zonena kuti tiziauza amalawi forex tilibe malawi muno chifukwa even madona ambiri mdziko muno anachoka maorganization ambiri anatsekedwa tilibe zinthu zambiri zimene tingathe kugulisa kunja zingathe kubweresa madollars palibe ndiye titani that should be our national dialogue starting point tiyambire pamenepo kumapanga discuss ndiye tipange bwanji ngati dziko mukunamvesesa koma basi timafuna kuti tingokokana ati tingokokana tizibweresa zinthu zosawerengeka ndiye pali nkhani ya magesi electricity kuti there is shut down kumapeza kuti sh- load shedding and all that somebody mr hassan analemba apa kunena kuti uh, i think the- walemba mapoint angapo wakamba i think this point is number point number 5 akuti electricity problem is linked to fuel

I, Hassan Hawi Basili, I stand with the truth, and the truth is that the government is doing everything possible to protect us. Nkhani ya magesi apopo Mr. Hassan uh, point yao number 5 magesi are being pushed eti ndi diesel mazi amapangidwa push ndi diesel ndinakambapo last time zimene zizi mazi aja kuti atuluke pali zimatchini zina zake zimagenerator zimapampu zina zake zimene zimakapopa mazi aja msinje muja ndikumatipasa ife mazi aja samangopanga it's not uh, free movement ya mazi amene aja pali zimageniseti zimene zimakapopa mazi aja kumabweresa pa ujeni patu- pamudzi paja ambiri simuziwa zimene mumaona ngati kuti mazi aja amangobwera same like magesi magesi kuti ayake magesi amapangidwa push ndi chani ndi diesel zimatchini zimene zimakagwira ntchito kumene kujako ku egenco kuja nkuti kuti zimatchini zimene zijazo diesel mulibe ndiye mukuona ngati magesi akewo mwayaka si mmene angayakire magesi akewo you don't even figure out kukhala pansi kuti kodi chikuchitika chi- ndi chani zikupanga kozi zinthu zambiri Fo- and magesi amene uh, diesel amene amafunika ku escom si wamasewera ndi wambiri anali winanso amanena kuti ah kodi ndi chifukwa chani kwathu kujako magesi amati akazima koma network imagwirabe pakati pa ku south africa kunoko zinafika pona kuti you know sometimes people they downgrade us kapena amatipanga undermine dziko lathu lija kuti ndi lofoira koma kwathu kuja kuti tima engineer ni madolo munimvesese kwathu kuja magesi amati akazima network imagwira airtel tnm whatever kaya mukuziwa kaya ndi chani whichever the amapeza kuti network ikugwira nthawi inake inafika electricity crisis inali ku south africa kunoko magesi amathima thima imati kungothima network kuthawiratu pompo Ti- network inathawiratu inathawiratu pompo panopa anazazindikira so pano anazatipanga adopt nzeru zimene tapanga ku Malawi zija koma chifukwa kuti ife ndi ma juniors sanganene kuti tinabera nzeru ku Malawi ife ku Malawi kwathu kuja timagwiritsa ntchito ma genset tawa ijayo kuti igwire ntchito tawa mumaziona za airtel zija amagwiritsa ntchito ma genset and genset ija imafuna petrol kapena diesel mostly tingonena kuti diesel munimvesese ndiye kuti airtel kumene kujako dizilo amene amafuna ndi ochulukanso kwambiri ku airtel tnm ija dizilo imafunanso dizilo so ochuluka kumene kujako munimvesese nchifukwa chake kumaona kuti ma network mukumatukwana boma mmene mungatukwanire chifukwa chake kuti matawa aja akugwira ntchito ndi dizilo amene uja ndi dizilo amene uja ndiye tikamapanga zinthu zina zake tiye tizipanga ndi reason of course tikupanga politics ifenso pano pa timang'alula timang'alula chakwera koma not comes to this anthu tiye tizauzana amalawi chilungamo kuti chikuchitika ndi chani chifukwa ikhoza kufikanso nthawi yonena kuti iweyo even nthawi yoti utukwane pa facebook po umangopeza kuti ulibe network osagwira iwe umanena kuti chifukwa chani no tawa sikugwira ntchito diesel wathamo ifika nthawi imeneyo if you don't play your dice carefully kutheba kuno ndikuuzani pano anapanga adopt reserve panga pano pa ma- ma- matawa wambiri akumayendera diesel ni magesi kuti magesi aja akapanga chimwa kwa automatic kumayaka ku diesel kumene kuja network osamafa chimodzimodzi now pamakhala anthu ena ake kuti boma limayenda bwanji sadziwa because most of the people amangopezera amangokomenta nje koma boma kuti limayenda bwanji kuti zima- zikukhala bwanji apa nkhani yamagesi ndakuwuzani kuti magesi aja kuti ayake zimafunanso dizilo zambiri muziko muno even ma genset kuti amati chani mbc ija kuti mumvere mbc imene ija kuti mumvere mbc kapena mumvere zodiak dizilo amene uja zimakina zawo zija zimafuna dizilo kuti zilire kumene kujako dizilo mukafunsa macra macra imene ija kuti muzione zinthu zichitika mmalawi muja ndi diesel chifukwa kuti zimatchini zimene amagwisa ntchitozo zimafuna diesel so diesel sikuti amagwira ntchito ndikuti kuyendesa toka tichi- tichoke kumbayani mm, tipite kwa tichoke kwa zandeya kuja kapena ku- ku- amati kuujeni kuja kaya kumajiga tipite kulimbe kapena kundirande kumakhetha ayi it's not about just movement no diesel amagwira ntchito zambiri mbiri mmalawi mujamo so let us tell malawians the truth kuti what is going on and kodi mafuta amagwira ntchito bwanji nanga first priority ndi kuti kumene kungathe kulandira mafuta mwachangu ndi kuti koyambirira inu mukuziwa kale kuno kuti kukhala kuti muziko muna chabwino ndikhoza osayenda koma magesi aziyaka kuti anthu aphike chakudya kapena china chake ichi tifa magesi amagwira ntchito zambiri Malawi ku MANEB kuja akufunanso magesi ku MANEB kuja ku college of medicine kuja akufuna magesi kuzipatalamu ah, ku Queens kuja ku Central Hospital ku Zomba kaya ndi kuujeni ku Lilongwe kumene kuja they also need diesel kuti machina kumene kuja zinthu zina zina zizigwira kumene kujako mundimvesese anyamata mwali ma university amene mupite Chancellor College kuja kaya mupite ku polytechnic kuja yang'anani ma engineer ali pa polytechnic kuti muwafunse kumene kuja akufunanso diesel kumene kuja diesel akugwira ntchito zinthu zambiri mbiri zimene nake mati mukamaona kumano zima buildings mmangoona basi just a building ma building ambiri mukaona mtauni muja mmene muja mumafunikanso ma diesel mmene muja ku Mount Soche kuja kufunika diesel muja zima lifts nani zimene mukuona mumafunika ma diesel muja kuli ma generator diesel akugwira ntchito munjira zosiyana siyana kwambiri sikuti diesel amangokhala kuti bakangumika minibus minibus ziyenda iya palibe tauzeni aMalawi kuti chikuchitika ndi chani ndiye iwe ngati ukuona ngati kuti zimene ukamba zi- is senseless it is up to you tell malawians zimene ukuganizazo kuti ndi- ndi- ndi- ndi zimene zonse zimene ukuziwa ndiye uwafotokozere aMalawi bwinobwino kuti ukamanena zonena kuti akunama akunama bwanji a Namalomba wafotokozere aMalawi apapa a Namalomba alibe pressure sangapangise b- b- press briefing kumawuza anthu zaboza iya akuwuzani chilungamo Ma- ndalama tilibe zokwanira koma tikupanga we are fighting hard to find the money akuwuzani chilungamo because akanakuwuzani zonena kuti okay ndalama tilibe ikanakhala vuto lina koma anena kuti ndalama zipezeka and this vuto is going to end soon and you can see this problem also is not on us it's donald trump this is fact let me tell you

And I can tell you Americans are not affected. It's a rich country. Of course, they are also having complaints there. But they are, they are not going to be affected than us. Ife kunoko timangodalira kuti tiende ndi mbale chopereka thandizeni thandizeni. You don't even see that. You are seeing Mutharika. Ndi nkhondo imene ija mavuto amene akuchitikawa sakuchitika mupite ku Europe ku Dublin kaya mkuti ku Ireland pakadali pano tikukamba ku Ireland panopa. We are talking about white country or country that has more white people in europe they are also demonstrating the, the trucks akumapeza kuti kuli ma billboard kumene kuja amanena kuti i can't drive there's no, fu- there, there's no fuel we talking about in ireland in europe no fuel nde what more ku africa kunoko inu mukutenga ngati kuti malawi is a special country kuti nakuti basi izilandira treatment mwakuti mwakuti dziko lathu lija ndilosauka let me conclude mwachonchi Ku Malawi ndi chimodzimodzi ambiri ainu munachokera kumudzi koma mumakhala mtown munapanga abandon kupita kumudzi kwanu ena munachokera kaya ku Sorosoro kaya munachokera kuti ena munachokera kaya mkuti kwa Chowe ku Mangochi ena munachokera kaya kwa Kunenekude kaya munachokera kaya kuti ku Nchima kaya munachokera ku Thyolo kuti ambiri ainu munapanga abandon kupita kumudzi kwanu andi anthu akumudzi aja akamakuyankhulani amaoneka ngati anthu opanda nzeru inu mukapita mumaoneka ma star mukuyendetsa zimagalimoto zanu kupita kwaona anthu kumudzi kuja ndiye mmene maonera anthu akumudzi aja ndi mmenenso amakuonerani ma americans inuyo ku malawi ambiri a inu mmene mmati eh, ku malawi kuli anthu ena ake they don't regard us ngati mmene ndili ineyo ena ake timati kuwayimbira foni olo kuwatumizira message chani amati amphawi ifuna indiuze chani mmene wewe ukupangira munthu olemera kumapanga kwa ineyo ndi mmene amamveranso ku america kuja mmene amatitengera dziko lathu la malawi timakhala ncho when you have money you change behavior mumvesese kuti ka- ka- kakhalidwe kamene kamakhala ni anthu olemera kwa anthu osauka ena anthu amene amaonera pansi kuti ngati ineyo kuti ndingonyamuka kuke ndiyerekeze kuti kaya mwina ndifire kuti ndipite kwa ndani mwina ndikupita kwa a thom mpinganjira amene ali olemera kwambiri ine ndikafucheche thom mpinganjira sangangondilola ine kungolowa pamene paja magadi anena kuti ayi asalowe amene iwe ndani iweyo iye mwakuti mwakuti yanjani ndipo chimene ndingakambe kwa thom mpinganjira chikhala chopanda ntchito chifukwa ndilibe ndalama mmene akundiona a thom mpinganjira ineyo ndi chimodzimodzi ma americans mmene amationera ku malawi kuti we are nothing pamaso pawo ndiye musamazitenga ngati kuti ife ndi special ya kuti sitingamalire malamulo tikhoza kuma tizilira ndithu ndi at the same time tili pa mavuto paja amapezeka munthu winawake akatiberanso pati ukatibera amene pati so, zonse zimene wapanga chakwerazi you have forgotten now you say ma- chakwera uja was better was better what amakuwuzani kuti chakwera uja mafuta sakweza masa akanakweza zokuposa zimene so you know uzifunse wina kuti ngati munthu okhoza ma distinction in class zikufika point iyi think about somebody amene amangopeza ma average mclass mu chakwera zikanamvuta bwanji osamapanga zibwana amalawi osamapanga zibwana ma guys amene akuyendesa boma awa sizija zimpwepwe sizija iya awatu awasiya university of limpopo awa this guy was a lecturer and don't think that mutharika is someone that you can play with kumbali ya maganizidwe anthu asamaganize ngati kuti iye uja alibe pressure kumene kuja kuti basi akungokhala basi mwangomati wa kumakhala ndi mtsogoleri china chilichonse mafailo tikunena pano ali pa tebulo apo amtharika afuna saini kukacha m'mawa amafuna saini failo ya wina aliyense amaona chilichonse nchifukwa chake mwina some of us mtharika akuona ah, kuti amafuna si kuti sakufuna kuti apatse zochita koma mtharika ali ndi burden kumene kuja agwire ichi agwire ichi amene kukhala president si chamasewera mafailo amakwera mpaka na chonchi chipiri chonsecho akuona kuti bwana akuti musaine izi bwana kuti musa kuli ma development ena ake ku malawi kuja kuti ayambike afunika mtharika kuti akasainike kungoikapo signature cha basi zatheka inu simunaone even mukamachoka ku south africa ka mukamachoka kuti mufuna mupite mukaombolese zinthu zinthu zanu mufuna muombole kuti basi mukalipire ku mra kuti amanena kuti sizitheka lero pati kudikira bwana wamkulu abwera angosaina pepala lanu kenako mukutenga katundu wanu bwana chongobwera kupanga signature yangu paja akupanga ngati kanayi kita bwana as long as bwana uja wasaina chinthu chimatheka katundu wanu mukucha mwapakira mukutuluka koma ngati bwana uja palibe amati mudikire kaye bwana abwere azasaine ndi mmene ali mutharika ali ndi chintchito osati chamasewera musama think don't think kuti mutharika is joking mdziko muno mmene amanena kuti I'm here to help you sikuti amangopanga zoti azapanga chibwana mmene paja mutharika is not like that he knows what he's doing so ndikupasa apaso ndikukamba soka chikena ngati munthu amene amakhoza ma dis- ma distinction in class zafika point iyi think about somebody amene amakhoza ma average ma 50 ma 60 in class zikanafika bwanji it could be even worse Malawi muja mukana mukanakhala mademo ndipo chakwera ujayo akanakh- akanathawa mudziko muja kaye mwasolomo zinthu zikanayipa kwambiri critical condition ngati imene tili timafuna anthu oti sukulu ina anakhoza bwino mkalasi sikunena kuti enafe ku sukulu sinapite koma tikukamba kuti makhozedwe a anthu mmakalasi mu ngati iwe nzeru zako zili zochepera pang'ono umalemekeza amene ali nzeru kuti nzeru zake zokhwimirako mundimvetsetse ena inu mukungokamba apapo kuti angomusankha one of you kuti ase tikufuna tikutenge tikakuike ukakhale kumene kujako ukakhale kumene kujako mmene tikuyendetsera zinthu zinthu zikuyenda chonchi ndiye inu tikufuna mukhale abwana apapa mawa tifuna mafuta ayambe kupezeka mdziko muno many of you won't do that koma muli ndi phd simungakwanitse zimenezi koma kukamba talk paja amati talk is cheap you can't do that it's not a joke to lead people it's not a joke so of course mutharika ndinamuvotera And ena mwa inu amene mukudandaulatu apa you are not you did not vote for Professor Arthur Mutharika. Munavotera Chakwera. Ndiye don't pretend apa kumanena kuti ife sitinavotere zimene iwe sunavotere Mutharika. Unavota and we know you. Don't pretend. Munavotera Chakwera wanuyo. Ndiye musamabwera pano mwapanga phokoso ya. Palibe. Even mumtaka kuti mwasiya kuyankhula. Ife tikufuna kuti Mmalawi amene anavotayo ndi amene azikhala mkombo. Chifukwa Chamanza amakuuza kuti register to vote because your complaint will carry a weight. Chifukwa unapanga register. unakamvotera mtsogoleri amene but if you did not vote for professor arthur mutharika why are you complaining sizikukukhuza adandaule ndi amene anavota kuti "Ah, bo- a president zimene tinakuvoterani si zimenezi ndiye timvetsa kuti mmalawi ameneyu koma mumangobwera mwachigulugulu chiunyinjinyinji mukabisala muchigulugulu chimene chijacho cha ma guys amene anavotera dpp aja akuti "Ah, inenso ndinavotera nawotu amutharika inenso ndinavotera nawo ine ndi chala mmwamba nyama." iwe chala mmwamba iwe from when since when we don't know you you know mcp Opanga complain amene ali qualified kumapanga complain ndi amene anakamvotera Professor Arthur Mutharika not you. You are not qualified. Kumabwera ndi ma complain apa. Tiyeni mzikalira kwa, kwa Chakwera. Mukamfunse Chakwera kuti ndalama zimene unatibera zija zili kuti. That's what we want. Mukapite mukangamale mmene kuja kuti mavuto ena amene tikuwaona munatibera ndalama zambiri inu. Zili kutiko. Chimwendo ali ndi nyumba zingati pakadali pano maloji ndi maloji ma fi- ma filling station ma filling station ndalama zake anazitenga kuti how can somebody just come out of the blue is rich 5 years nthawi yonse amalemera kuti osalemera amalemera kuti nthawi yonse ndalama wazitenga kuti waba mommo zimenezo simukuona yani chifukwa you are blind with the propagandas you are being brainwashed your brain is is just inangodzadza kaya ndi ukala kaya inangodzadza ndi chipropaganda brain yonse yanu u- u- basi munangosokonekera because you people don't use brain ndi chifukwa chake amanena kuti kuganiza kwa anthufe we got low iq Timadikira munthu akomente ndiye tizimutsata munthu uja eya kumati mwakuti mwakuti you cannot produce your own ideas simungakomente chosiyana ndi munthu amene ujayo chifukwa chakuti chani we are copycat timangofuna kuti basi tinkokopera chomwe uyu akamba zakuti ifenso titsatira zomwezo because you don't understand politics you don't Muzithokoza kuti wabwera munthu muli ndi ufulu omatukwana inu nthawi ya mcp panopa anyamata akuthamanga ndi zikwanje sikuti tumuziona ngati kuti ma- mapeji onse amene mukulemba sitikukuziwani we know you we know you we are the government tikukuziwani kumene mukukhala timadziwa dzina lanu kumene mumagwira ntchito chanjanjanja zonse timadziwa komano boma ili la mkukuta moyo limapereka ufulu kwa anthu komano ufulu wanuwo musauononge musafike nawo pokhozokera kumafika poti basi muzingotukwana zina ziri zonse dictatorship ija ikamabwera it imabwera kuti mwina make anthu ena akupange discipline because some of you need discipline you need to be disciplined mulandire kamwambo pang'ono yeah. mulandire ka tibatitezo muvinidwe kaye ndiye mukavinidwa muna muyamba kulemekeza boma because mufunika munyapulidwa yeah. mufunika munyapulidwa pang'ono mukanyapulidwa ndi pamene muti mukhale pansi ndiye musamale ndi mapost anu because whatever you are posting on facebook whatever you are commenting will follow you dziko ili sikuti limayendera opanda malamulo ena ndiye masiku ano anthu akumangotenga ma screenshot you don't even know tu anthu amangotenga zimene mukukomenta zija kuzisungapo ndani ameneyu basi kumusiyapo akumakupanga follow now what you go, is going to happen is